yeni ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40% ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala Kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za penshoni. Mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale. Chachiwiri, makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka m'dziko, kapena kuti immigration. Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.

aa kalata timechoka kumudzi kumalawi abwande mukuti chani tsopano achimwene ifetu chikhulupiriro chonse tinacho kuti zanu zonse kumeneko zili bwino ife abale anu kuno kwanu kunyasalanda ayi ndithu zonse zabwino masiku akupita basi Sikudandaulanso kwenikweni. Mmera m'munda sunayende bwino. Mavuto atikhodzokera. Pano chaka chino sitikudziwa kuti kodi chakudya chathu ndiye chiyenda bwanji. Komabe tikuyamika Mulungu kuti tikadali ndi moyo. Tikuyamikiranso omwe aja otsogola a Old Mutual kamba kuti Grasso Sitampa tsiku la lero. Na nkhani zonse zokhudza penshoni osazengerezansoyi. Ukawapeza amenewa akatithandiza kuti tikamvetsetse bwinobwino. Ndimakamba ndi mnamagetsi wangayu lero. N'napita kuchipatala amwene, koma zimene takaona kumeneko ndinati phee kulingalira kuti kodi ndiye zinthu zathuzi tikuziyendetsa bwanji koma? Ambuye che Naphwenembwe ndi amene anatipangitsa kuti tikafike kuchipatala. Anawagoneka che Naphwenembwe. Ndiye pokawaona iwo ndi pamene timakamva nkhani zomvetsa chisoni zakuchipatala. Ife tinangopita tu chipitepite opanda kanthu m'manja. Nanga si ndi mmene zinthu zake zakhala zikukhalira kwathu kuno. Timangoti, ah basi ndiye kuti anthu odwala, mwana nji wa Ambuye che Naphwenembwe, ndiye kuti akusamalidwa kwabasi. Chakudya umeneku si nkhaninso. Kufikira titakafika, akutifunsa kuti koma moya, chakudya bwanji, mwabweretsa? Munotu chilowereni sitikudya. Nadzidzimuka kwambiri kuti koma ndi zoona zimenezi? Ifetu tikamakhala kunjako timangoti kunja kulinji. Koma zoti anthu ngati Ambuye che Naphwenembwe sakudya zinatikhudza kwambiri. Ndi makanathuwa achimwene napita komweko kwa mabwana kukawafunsa kuti kodi akuluakulu chikuchitika ndi chani? Chakudya chili kuti pachipatala pano? Mukupangatu chibwana eti? mukutidyera masuku pamutu ndi pamene ndimakauzidwanso kuti bwande mungolakwa chabetu vuto sindife vuto ndi komwe kumachokera ndalamazo sizikubwera ndithu kwa miyezi ingapo nagwa mphwayi amwene zinandikhudza ndimadzifunsa kuti koma kodi ndiye kuti zinthu zakezi tikulola bwanji kuti zikhale moteromo tikulola bwanji kuti mpakana ndithu basi zinthu zifike povuta chonchi anthu odwala mwanji wa mbuyanga che naphwenembwe adzifika pomagonera madzi enieniwo apampopi kusowa kuti kodi nkuponya chani mkamwa loko kuchirako ndiye munthu angachite bwanji zipatala zathu kwathu kuno zayamba kusanduka tsopano malo amene anthu akumakatsanzikira kupita ku nsabwera, osatinso malo okapeza thandizoyi. Kukhala ndi odwala ku zipatala zathu ndi kumawasunga ngati a ndende ndi kulakwa kwambiri. Anthu amene amaperekera katundu ku zipatala zathu anasiya kalekale. Amachita kunena kuti kuchita bizinesi ndi zipatala zathu kwathu kuno kuli ngati kuyika ndalama zako m'madzi kuti ulipidwe koma ndiye kumachita kugubira, kugubira, miyezi, miyezi kumapita ndithu. munthu asanathandizidwe ena mpakana chaka kho usanapatsidwe ndalama za tomato amene udakagulitsa ku chipatala ndimafunsana ndi namagetsi wangayo kuti inde chuma ndiye chikutivuta tivomereze koma kodi ndi mbali iti imene ikumalandira ndalama zathu zimene tikumatolera za misonkhozi chifukwa ndiye pafupifupi mbali iliyonse kwathu kuno ikudandaula kuti ndalama zikuvuta. Ndalama zimene amayenera kumalandira kuti ayendetsere zinthu bwinobwino sizikuoneka mutu wake. Ndiye timadzifunsa kuti kodi ndi nthambi itiyo imene inganene kuti ayi bolani kuno nkhasako? Ndalama za misonkho yathu zikumapita kuti koma? akudya ndi ndani ndalama za misonkhozo ndiye kulankhula kwake ndiye tidziti bwanji ino tsopano mabajeti ndikumadutsa ulendo wina uliwonse ndikumamva ndithu kuti uku tayikako ndalama mwakuti koma ndikumapezeka kuti anthu chaka ndikutha ndalama amati aika zijanso osaonekayi tikumakhala ndi mafunso achimwene koma opanda mayankho posachedwa apa inali nkhani ya anzathu akundende ayitu kachakudya amalandira kamodzi kaja sikakuonekanso ikanasowa akumagona nayo njala kumaperekano mafunso ochuluka kuti kodi zimenezi ndiye zikuyenda bwanji ndalama zikupita kuti ali bwino ndi ndani kwathu kuno pakadali pano aliyense akuoneka kuti akumayimba nyimbo imodzimodzi ya maluzi ine ndachekera maluzi ndalephera Ndikudziwa mudzinena kuti ayi obwande, anthu ngati malume che Naphwenembwe kumakhala osadya ku chipatala pamene akulandira thandizo la mankhwala ndi nkhani ili yokhudza maufulu achibadidwe imeneyo, amabungwe ali kuti obwande? Akuyenera kuchitapo kanthu? Amabungwe ake ati mukunenawo? Simungakhulupiriretu achimwene kuti kwathu kuno za mabungwe zidatha amwene, kuli zii! Amabungwe anayamba ndale, ena paja amachita mademo otumidwa ndi achembuya awo a ndale, pano kuli chete! che mbuya awo andale aja anashota ndiye basi tu zii panopa ife kuchikumbeni kuno titokha amwene palibenso otimenyera nkhondo achimwene zikatigwera zimatigwera tokha basi amabungwe aja anakhutitsa mimba zawo panopa basi tivomereze basi ngatitu bodza amwene nyasalande kalekale kunali amabungwe omenyerera maufulu osiyanasiyana mwamva inu Koma panopa onse ali phee akumayimba nyimbo ija ya kufa saferana hai hai hai kufa saferana kunali omenyerera maufulu a odwala omenyerera maufulu oyenda pamene basi omenyerera maufulu a anthu a mnyumba za renti omenyerera maufulu a anthu ogula katundu omenyerera maufulu a ana omenyerera maufulu a amayi omenyerera maufulu a abambo omenyerera maufulu a okalamba Komatu ayi ndithu achimwene, pano kuli zii! Onse omenyerera maufulu anakhala chete. Zawo zinayera. Pano tili tokhatokha, tikumangovwivwinyizika tokhatokha, kumalira tokhatokha opanda wina wake otimenyera maufulu athu. Kumangomva anthu akudumpha, kusangalala kuti hee! Bajeti yadutsa! Koma kodi mu bajetimo muli chani chokhudza ifeyo? Ayi ndithu nikisi! Palibe woyima kumbali yathu. tikusendedwa chikopa tikuyenda, fetereza kumangokweza anthu mmene akufunira, chimanga kumangokweza anthu mmene ayimvera opanda ndi mmodzi yemwe oyima ndi kunena kuti ayi ayi mwanjowa obwandewa alolida tikuyenera kuwateteza zinthu sizikuyenera kukwera chonchoyi amwene fetereza pano angokweza anthu mmene akufunira opandanso wina wake kuchita nyooyi tilibe otiyimirira kuti ayi mukumuphatu munthu wakumudzi Palibenso wokhala ndi chidwi kuti aone vuto la kukwera mtengo kwa katundu likuchokera kuti, nanga atithandiza bwanji? Ayi ndithu, pano zikuoneka kuti tili tokhatokha basi. Potokha kudzionera, akumatikomola tikaoneka ngati tatsitsimuka. Zinthu zikulimba kwabasi, ndipo zikuoneka kuti palibenso chilichonse chochitika kuti zinthu zikhaleko ngati nkhasako. Tili tokha basi, tivomereze. Koma ulendo wina wake ndithu ine ndi anzanga akuno kumudzi kwa Chafera Mthengo tidzanyamulana tikafunse kubomako kuti kodi misonkho yonse mukumatikudzula nayoyi ikumapita kuti? Poti pano kulikonse kumaoneka kuti kulibeko ndalama. Tikumaoneka oshota nthawi zonse. Koma ndalamazo ndiye chitolereni. Mpakana kumachita kubwekera kuti eh, ulendo uno ndiye tazitolera ndalama zochuluka taposa mulingo. Tsiku lina lake ndithu tidzatopa. Liwu lathu lidzamveka. Tidzanunkha makakana, ndipo mabwana adzadziwanso kuti ovolosi samangira lamba ayi. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande mavuta kunyasalande sunga mpenzi
pene ngati ndikuchoka dziko lino kupita kukakhala dziko lina ndithabe kuyitanitsa ndalama zanga za penshoni nanga zimayenda bwanji eya mutha kuyitanitsa mudzapatsidwa 40 ya ndalama zanu pompopompo ndipo ndalama zotsalazo mudzapatsidwa pakatha chaka kuchokera pa tsiku limene mwalandira ndalama zanu zoyamba choyamba mukuyenera kulemba kalata yopita kwa amene anakulembani ntchito akale yofotokoza za komwe mukupita monga boma mzinda komanso adresi ya komwe muzikhala kalatayi iphatikizidwe ndi mafomu oyitanitsira ndalama zanu za pension mafomuwa asayinidwe ndi kudindidwa ndi amene anakulembani ntchito akale chachiwiri makalatawa akuyenera kudindidwa ndi nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko kapena kuti immigration Zina zoyenera kuti mupereke ndi ndondomeko yoonetsa kusamuka kwanu kupita dziko lina imene imasonyeza za malo amene mukakhazikike kapena chiphaso cha unzika cha dzikolo. Kapena muthanso kupereka kalata yosainidwa ndi wamkulu wa ofesi yoona za maulendo olowa ndi kutuluka m'dzikolo kapena Immigration. Kuti mudziwe zambiri, yankhulani ndi amene amayang'anira penshoni yanu komanso mutha kuwerenga malamulo a penshoni a 2011 gawo 69.